igbo bụ igbo ekelee m unu igbo na-atụ ilu ha sị na ahụ akaghị na-egbu okenye ekwukwanụ anụghị na-egbu nwata ahụ akaghị na-egbu okenye ekwukwanụ anụghị na-egbu nwata okenye anaghị anọkwa n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbịrị mana ọ dịzi mwute n'ụbọchị ndị a na okenye jizi aka ha na-akpụzi ewu n'ọgbịrị ka ọ wee mụọ kedu ihe ọzọ ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe na-eme n'ala Igbo ala Igbo ala Igbo ihe na-eme na-agbazi anya mmiri ogo bata nwee echi si na-arịzi ibe ya elu n'ala Igbo ogo ego mbute mbute oke ite si na-arịzi ibe ya elu ọ dịzi ihe onyonyo abụọ unu ga-ahụ n'ihe onyonyo a m mere otu bụ ụmụ ntorobịa ndị gara ịchụ aja maka ego ọgwụ ego biko masị m ajụọ oge ụmụnne anyị ndị a ji na-egosipụta onwe ha n'efere mba ụwa na-akpọ ndị mmadụ bịa maka oke ite ọ wụ na ị chọọ inwe ego a ga-emere gị nke a ga-achụrụ gị aja nke a a ga-achụrụ gị aja nke ọzọ ị ga-ahụ ebe ndị ka ji isi ehi kpọdo isi ehi isi na-ekwu ihe nlasị ha ekwu kedu ihe eji ya na-eme ọ weta isi bịa were isi o nwekwanụ onyinye ekwensu na-abịa n'efu o nwere onyinye ekwensu na-abịa n'efu ihe na-eso ihe aga ọkwanụ mma na-eri igu igu na-eri mma m ji wee na-ajụ ọ bụ aka ụmụnne ji na-adọ oke ite ọgwụ ego ọ bụ ya wụ otu a ka China si wee wulie n'ụbọchị taa mba ofesi ndị a niile anyị na-agbaga ọ bụ otu a ka ha si wee nwee ego ha mba ndị ọzọ niile dị iche iche na-agụ akwụkwọ na-eche eche na-echepụta ihe ha ga-eme mana nke ndị ntorobịa n'ụbọchị taa bụzi ọgwụ ego ọgwụ ego ọ na-agbagwoju m anya ọ na-ejikwe mmadụ anya o ma ji na-etisi ọ wụ na ihe ndị a niile erigide taa ma onwe erikwa echi n'ihi na onye jiri ọkụkọ malite ịchụ aja erukwa echi ọ ga-eji ihe ọ ga-eji ewu achụ na ọ bụghị e, e, ewu echi ya bụrụ ehi eji ehi chụgide agbara ga-erukwa ụbọchị ọ ga-eru ya sị ihe ọ chọzi wụ isi mmadụ bikonụ m ji wee na-ajụ kedu ebe ala igbo na-agazi kedu ebe anyị na-etinyezi isi ala Igbo na-ahụ mmanụ n'ọkụ ha sị na ha bago ụba biko m ajụọ afọ iri na-abịa abịa anyị ga-afọkwa n'ala Igbo anyị ga-afọkwa oke ite a kee gonu ihe bụ oke ite kedu otu oke ite si ebute ego ihe megazi n'ala Igbo n'ụbọchị ndị a bụzi ihe na-eju mmadụ anya atụmatụ n'ala Anambra Anambra Anambra Anambra nsogbu dịkwa n'ala Igbo bụkwa Anambra enyi onye ma e wee nyochaa ya oke ite a bụkwa Anambra bụ isi ya ọgwụ ọjọọ ndị a niile bụkwa Anambra bụ isi ya arụsị ndị a niile bụkwa Anambra bụ isi ya yọba ego nke ọzọ unu ga-ahụ ga-esote ya bụ ọgọ gbuzuo ọchake ịgba mma ịba na ịtụ mmadụ n'ibe arụsị ga ga-eju banye ịtụ mmadụ 2023 arụsị. ịtụ mmadụ ka ego arụsị ya na-ekọzi ọ dị ụzọ ihe onyonyo abụọ unu ga-ahụ na ego ara mpaghara akọ nwa onye eze onye nke ọzọ ebe a tara n'azụ na ya- na-asị na ọ bụrụ na o weteghị ego a na mba ofesi ebe ahụ ọ nọ a ga-esi ebe ahụ bulata ozu ya na arụsị ga-achụ ma ezinụlọ ya ma ụmụnne ya ma ikwu na ibe ya, arụsị ga-achụ ha na-ewechi- na-egbusi ya n'otu n'otu m ana-ajụ ọ bụ aka na ka anyị ga-eji adị I mean ọ bụ aka anyị ji ka anyị ga-eji aghọ the civilized nation anyị lega anya n'ụbọchị taa onye ya na nwanne ya metụrụ ihe ya gaa tụọ ya na arụsị ọzọ enwezi civil law ụlọ ọkaikpe ọ dịzi
ihe dịkwanụ mkpa bụ ọ bụrụ na onye a ji gị ụgwọ

asịghị m ana m akwado ihe ọjọọ so onye ya na ibe ya mere zụrụ ahịa onye ya na ibe ya tụrụ mgbere ahịa ya nye ya ihe ruru ya onye rila oke m mana oge a ji na-atụzi na-apụtazi na-egosipụta na anyị nwere arụsị unu nwere arụsị ndị a niile na-akpa ike ndị otu si wee na-eche mana unu eji onwe ihe arụsị a nwe ihe o nwere ike ịbụ na ọ bịa bụ ihe nwere ike ije mepụta
kemgbe mụ na gị agwachara gị okwu na WhatsApp kọọ ihe ihe sụrụ ọgụkọcha duto na online ebe a maka ịbịa bịa were nọmba Patrick Chinedu onye Agụlụ a na-agbakwa gị akwụkwọ akwụkwọ ahụ a gbara gị mbụ ka a bịa na ịmụrụ gị isusu n'ụbọchị taa taa abịa ịmụrụ gị isusu ebe ị sị na o nwe ihe arụsị ga-eme asị m na a na-egbupụ gị a na-eji ọkụkọ wee na-egbupụ anụ n'isi gị wee sị na taa taa ụlọ asị a were tọọ ndị ya bịa

ị na-eso m live video ọ ga-aka na mma nke i yere arụsị gị ahụ sị ya ga-eme ya o nwe ihe ọbụla ọ ga-eme ya ka ọ hụ na o gbulu ya egbu ka hụ na ego na ikpe ya nnọọ otu a na-esi eme touch and follow ka e wegoro ya otu ahụ sị na ọ bụghị isi na ọhịa aja ya ego na na iri ya gaa zụrụ ya touch and follow ya ebe ọbụla ọ nọ ya were ego ahụ nnọọ kwa ịga ga n'isi arụsị gị chụwa ya gbuo ya ya egbuo ya ị ga-eri eri ka ị ga-eli ya eli

ya bụrụ na ọ bụ nwa gị ị ga-asị agbara gbuo ya ya bụrụ na onye agbata obi ga-asị agbara gbuo ya ajụ ka mụ na-ajụ o nwe dibịa ya eme unu anyịga mmadụ na mmụọ dibịa ya si ka gbochie ya dibịa ya o ya eso isi ya abaghị ogbu ezuru ozu onye ahụ ala igbo ihere na-emezi anyị ihe na-emezi n'efere mba ụwa ala igbo ihe na-emezi anyị ọ bụrụ na nwa aka ka anyị ji eche m na o nwe ebe anyị ji azụ aga anyị ebidobe anyị ejikerebekwana anyị ebidobe anyị ejikerebe ịnọ n'aka nke onwe anyị n'ihi na ihere ka anyị megozi onwe anyị n'efere mba ụwa lee mba ụwa niile dị iche iche na-enwe nka na ụzụ na-enwe echiche ihe ha na-achepụta ha na-eme a ga-eji na-ewulite onwe ha nke ihe a na-ahụzi n'efere mba ụwa n'ụbọchị taa bụzi ọnụ arụsị niile dị iche iche ndị na-ahịa mmụọ ndị na-efe mmụọ ndị na-ebu ihe oke ite ndị na-ebiga ndị na-eme nke a na nke ọzọ akwụ oke ite na unu buga owe onye na onye na-azụ ahịa eburu oke ite bụ ige ya ga na-eri na ahịa nwanne ya gaa n'ala ọnịcha taa gaa n'ala anambra taa even na streeti ụmụ nwaanyị na-erezi ahịa na streeti eh, na-eke ịga ọgwụ n'isi agwa anaghị eji ụzọ ọgwụ na-ama aka ị ga-ahụ onye nke buru nwere ahịa mmadụ na abụọ nọrọ otu akụkụ shọp na-ere ahịa ihe onye nke a na-ere ka onye nke a na-ere mana a ga-ejizi ọgwụ kụpịa onye nke ọzọ chụla ya vileji ọ bụrụ na ị nọghị onye nke ọzọ nọ ọ bụrụ na i sonye o nwe ahịa ị na-ere o nwe ihe na-eme na nke gị onye nke ọzọ na-ereta onye nke ọzọ na-eri dimkpa ga-anọzi na shọp na-achọzi nnọọ naanị ka ahịa ọ zụrụ 1000 ka o regoro ya go nọ 700 naanị ka o nwee ego ọ ga-eji eri nri ma onye nke ọzọ ga-anọzi na-erezi ahịa a ọ zụrụ 1000 na-erezi ya 2000 double gain ozu ụfọdụ anọ ga-abụ ihe n'oke ite ahụ onye ọzọ na-ere ihu ike bịa na ya chenji ego ka gị na-alara ya ịtara ya mee taị na ahụ ka o ị na-agbara onye ọzọ mbọ ị na-arụ onye ọzọ ihe emetezi nke ikwu njọba na ọnwa ife arụsị ga-eme ala Igbo ala Igbo eche m na Igbo ma ihe eche m na Igbo nwere uche eche m na Igbo nwere akọ na uche akọnuche bụrụ nke ọgwụ akọnuche igbo bụrụ nke ọgwụ unu gwọga n'ụbọchị taa bụrụ nke ọgwụ ego a bụrụ nke arụsị gbuwere unu mmadụ o nwe ebe anyị ji azụ aga o nwe ebe anyị ji azụ na-aga o nwe ebe ala Igbo ji azụ na-aga ya bụrụ taa Igbo na-eme onwe ha sị ọ bụ mmadụ na-eme ha Igbo na-ere onwe ha sị ọ bụ mmadụ na-ere ha Igbo ga-anọ na-aracha aracha unu echefuru na ihe a ratara n'akụkụ ite na-ala n'akụkụ ọnụ o nwekwanụ uru dị n'isi azụ na nwa agbachi uru agbọọ ya ala n'ukwu agbachi uru agbọọ ya ala n'ukwu yes agbacha uri agbọghọ ya ala n'ukwu ihe mege n'ala Igbo bụ agbacha na okorobịa ọ la n'ukwu ala Igbo ala Igbo ala Igbo ala Igbo ga-adịzikwa mma ọzọ ọ bụrụ na anyị achọta Biafra ọ wụ aka ka anyị ga-eji aga ọ wụ aka ka anyị ga-eji ebi na Biafra ọ bụ aka ka anyị ga-eji ebi na biafra ajụ ka mụ na-ajụ ụmụ igbo ọ bụ aka ka anyị ga-eji ebi na biafra ihe na-emezikwa anyị o egwu dịzikwa ndị okenye ala igbo ndị okenye ala igbo ndị okenye ala igbo egwu dịkwanụ ee ya igbo bụ igbo bikonụ nke a ka ọ ha m n'ọnụ